Bhfuil tú ansin, a Antaine? Conas tá? Tá mé anseo, go raibh maith agat. Iontach maith, agus bhfuil 'fhios a'd, go raibh míle maith agat as an glaoch a ghabháil, mar tá 'fhios agam go bhfuil tú thar a bheith gnóthach, mar tá an sean-nós, an fhéile ag tosú anocht, díreach. Tá, agus go deimhin tá anois, Antaine, siod é an tríochadú féile anois, tá Bhuel, bhí mé ag ó cur, 1992 ar aghaidh. dochreidte, chuir mé an cheist sin ar John atá liom sa stiúideo, cheap mise fiche bliain, but ní hea, níos, níos faide siar, Thosaigh muid i 1992, sea, agus seo í an 30ú féile anois i mbliana. Tá sé dochreidte, ceart go leor, tá. Iontach maith. Agus an é seo an chéad cheann ar Zoom nó raibh tú ar Zoom anuraidh freisin? Bhí. Bhí muid ar, bhuel, bhí muid réidh le, bhí muid ag iarraidh a bheith chomh gar do Lá na nAmadán agus is féidir linn, ar go leor cúiseanna, ach bhí muid réidh le rudaí a dhéanamh anuraidh ach ansin b'fhéidir coicís roimhe bhí orainn gach rud a chur ar athló. So, rinne muid rudaí ceart go leor i rith an, níos deireanaí sa mbliain, ceart go leor, seachas mí Aibreán. Sea, mar ní raibh an taithí agaibh. But anois tá taithí ag gach éinne ag zúmáil, táimid inár saineolaithe ag an am seo. So, cad a bheas ar siúl anocht, a Antaine? Bhuel, beidh seisiún amhránaíochta ar Zoom anocht in éindí leis an bpobal amhránaíochta An Góilín. Bíonn An Góilín ar siúl gach oíche Dé hAoine ar aon chuma ó thosaigh an rud seo freisin agus tá muid in éindí leo sin anocht. Beidh seisiún dátheangach amhránaíochta ar siúl anocht in éindí leis na daoine a bhíonns ag an nGóilín go hiondúil agus bíonn daoine ann as chuile cheard den domhan anois ag an seisiún sin. Bíonn, sea. Agus sin buntáiste de shaghas éigin don dianghlasáil ar bhealach go bhfuil daoine. Ah bhuel, tá an ceart agat leis an rud seo, leis na seisiúin seo anois ar Zoom. Now ní hé go díreach an rud céanna é ar ndóigh, ní fhéadfadh sé bheith díreach mar an gcéanna, ach mar sin féin táimid tar éis pobal i bhfad níos leithne a shroichint agus a mhealladh agus chuirfeadh sé iontas ort daoine i Meiriceá atá ag casadh amhrán i nGaeilge agus rudaí mar sin freisin. Ah. tagann siad air ag na seisiúin. So, is leis an nGóilín a bheas muid anocht. Iontach. Beidh seisiún eile againn do dhaoine fásta san oíche amáireach freisin, ar Zoom chomh maith céanna, agus beidh seisiún san iarnóin againn amáireach ag a trí a chlog go speisialta le haghaidh páistí. Léigh mé é sin, a bhí an-shuim agam ann. Sin smaoineamh, yeah, sin smaoineamh an-mhaith, go mbeidh an chéad ghlúin eile, mar a déarfá, ag dul i dtaithí ar an, ar an, ar an amhránaíocht, ar an sean-nós, yeah. Sea, agus an bhfuil fhios agat, rud eile atá tar éis teacht as seo freisin ná go bhfuil go leor físeáin déanta againn anois. Ó sea. Sé sin, tá chuile dhuine de na daoine a bhéas againn mar aíonna ag an deireadh seachtaine seo tar éis físeán gairid a dhéanamh dúinn, ag múineadh amhráin. Ó, go maith. Tá amhrán amháin i ngach ceann de na físeáin seo. Tá siad ar fad saor in aisce ar an suíomh idirlín atá againn, sean-nós.ie, S-E-A-N-N-O-S. Ok, sean-nós.ie, saor in aisce. An-éasca, saor in aisce, ní gá clárú do na ceardlanna mar tá siad sin réamhthaifeadta agus is físeáin iad, is féidir leat féachaint air 20 uair más maith leat. Oh, go breá, yeah. Agus tá siad ar fáil ar an suíomh cheana féin. Na seisiúin Zoom, ar ndóigh, ní féidir ach méid áirithe daoine a bheith iontu so caithfidh gach duine clárú do na seisiúin sin agus is féidir, tá sé sin an-éasca, just, Líonann tú isteach an nasc atá ar an suíomh idirlín atá againn agus gheobhaidh tú cód le teacht isteach ag an Zoom. Agus bíonn, ar ndóigh, le rudaí leis na páistí, caithfidh tuismitheoir a bheith in éindí leis an bpáiste ag an seisiún sin. Ach tá siad sin, tá na físeáin sin ar fáil ar an suíomh idirlín ón tseachtain seo caite. So gur féidir leis na páistí b'fhéidir an t-amhrán nua a fhoghlaim i rith na seachtaine seo le bheith réidh do Mháire. Le bheith réidh cinnte, yeah. Cad é an suíomh arís, Antaine, tá brón orm? www.seannós, S-E-A-N-N-O-S, níl fada, níl fada ar bith, yeah, agus níl ceannlitir, just seannós, S-E-A-N-N-O-S, ponc, I-E. Go breá. Agus tá, ar na físeáin seo, tá, mar a déarfá, tá amhrán á mhúineadh, amhrán amháin á mhúineadh i ngach ceann acu. Tá siad gearr go leor anois. Ah, go breá, Agus tá yeah. na focail den amhrán ar an scáileán in aice liom. Bhuel, sin tábhachtach, yeah, mar uaireanta, Tá sé sin, yeah. cabhraíonn sé sin le daoine. Agus Cabhraíonn. ní gá d'aon duine bheith buartha, bhfuil dóthain Gaeilge agam nó nach bhfuil? Sure. Beidh, mar beidh, beidh cabhair ag ta, beidh cabhair eh, ar fáil. ins an gceardlann é féin. Beidh na focail ansin agus na rudaí sin ar fad. Sea. Now bhfuil aon, bhfuil aon béim ar comórtais nó bhfuil, bhfuil, bhfuil sin? Níl, níl, níl, níl. An t-aon rud, an t-aon rud atá i gceist againne ná go, go, go mbeadh seans ag daoine just taitneamh a bhaint as.

Bronnann muid Gradam Shean-Nós Cois Life gach bliain. Sin é, Agus an yeah. rud atá i gceist leis an ngradam sin ná, tá píosa deas dealbhadóireachta ansin againn, ach an rud atá i gceist ná gur mhaith linn buíochas a ghabháil le daoine nó ómós a thabhairt do dhaoine áirid nó meas a thaispeáint ar dhaoine áirid atá tar éis a b'fhéidir rud eicínt ar leith a dhéanamh ar mhaithe le saibhriú a dhéanamh ar an traidisiún amhránaíochta i nGaeilge thar na blianta. Agus d'fhéadfadh duine amháin a bheith i gceist, b'fhéidir gur amhránaí atá ann, nó b'fhéidir nach amhránaí é ach duine atá tar éis amhrán a bhailiú, nó b'fhéidir grúpa, pobal daoine, mar shampla, bhronn muid, Gradam Shean-Nós Cois Life bliain amháin ar ar Phobal Amhránaíochta Thoraí i mbliain a 2001 mar tá pobal daoine ansin seachas duine amháin a phioc amach, an pobal i gcoitinne a phioc amach. So i mbliana táimid chun an gradam a bhronnadh ar an nGóilín mar ón tús ar fad, nuair a bunaíodh Sean-Nós Cois Life i 1992, thug an Góilín, an pobal amhránaíochta sin, tacaíocht dúinn. Tacaíocht airgid agus tacaíocht ar go leor bealaí eile agus ó shin i leith tá siad ag cabhrú linn agus ag tabhairt tacaíochta dúinne. Ach fiú amháin iad féin, nuair a bunaíodh an Góilín i 1979, sin os cionn ceathracha bliain ó shin, cuireadh fáilte roimh amhránaíocht i nGaeilge insan bpobal amhránaíochta sin. ón tús agus is maith linn an t-aitheantas sin a thabhairt dóibh. Is na daoine a thagann sa, agus tá daoine, mar a déarfá, a bhíonn sa casadh Béarla, atá tar éis amhráin na Gaeilge a fhoghlaim toisc Sean-Nós Cois Life a bheith ann agus bíonn muide, bíonn na daoine a thagann ag Sean-Nós Cois Life, cuireann siad spéis ins na hamhráin atá ag, ag, ag na daoine a thagann ag an nGóilín chomh maith céanna. Iontach maith. Bhuel, bhuel, an mbeidh tú ag glacadh páirt tú féin, beidh, cinnte. Bhuel, is dóigh, Beidh mé ann, ar ndóigh, mar fhear tí i gcuid de na rudaí sin. Beidh muid ag déanamh na seisiún sin beo agus is mé féin go príomha a bheidh sa plé leis na páistí insan iarnóin Dé Sathairn. Ah, go breá. Tá mé ag súil leis sin, yeah, sin. Bhí sé sin iontach anuraidh anois, bhí thart ar 60 páiste as áiteacha éagsúla sa tír. An raibh? Iontach ar fad. Á bhí, bhí. Á, go maith. Chuir sé iontas orainn an méid daoine a bhí ann. Yeah, tá sin iontach. So bhí sé iontach maith agus ar ndóigh, Canann siad an t-amhrán nua atá foghlamta acu, b'fhéidir, ach tá siad in ann aon amhrán eile atá acu a chasadh freisin, nó píosa ceoil a sheinm. So tá go leor de phobal Bhaile Átha Cliath a bhfuil Gaeilge acu, mar a déarfá, atá ag tógáil a gclann le Gaeilge. Yeah, agus leis an Gaelscolaíocht. Yeah. Seo, na Gaelscoileanna agus na páistí sin atá á dtógáil le Gaeilge, tugann sé seans dóibh páistí eile a fheiceáil agus

Tá's agam, tá's agat anois go bhfuil Tí Hughes anois dúnta ar fad anois, fairíor. An bhfuil? Go deo? Tá, tá, tá, yeah, fairíor. Agus thug siad sin tacaíocht dúinne ón gcéad bhliain, caithfidh mé a rá. Michael Hughes é fhéin atá imithe ar shlí na fírinne agus Martin Hughes a mhac. Chuir siad an áit ar fáil dúinn. ón tús ar fad so ba mhaith liom is dóigh buíochas a ghabháil leo siúd freisin agus gach rath a ghuí ar ar Martin é féin, níl 's a'm céard atá ar siúl aige anois, agus agus ar ndóigh an Chomhairle Ealaíon a thugann thugann urraíocht dúinn leis na rudaí seo a chur ar siúl. Táimid agus na daoine a thagann ag na rudaí ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd ar ndóigh freisin. Ok Antaine, listen go raibh míle maith agat as an as an gcaint sin agus go n-éirí go geal anocht agus amárach. Go raibh míle maith agat. Right, slán anois, slán. Slán anois. Slán. Sin, sin Antaine anois agus mar a dúirt sé, sean-, Tigh Hughes dúnta, ní raibh fhios agam. Ná, ní, ní. An é sin an, an dianghlasáil nó, bhuel, bliain, b'fhéidir go bhfuil sé dúnta ar feadh bliana, ní féidir. Sin é, fásach, sin áit lárnach ceoil. na cathrach le tríocha bliain, fiche. Anyway, anocht, mar a dúirt sé, Sean-Nós Cois Life.